Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. timva nkhani ya mkulu wina wa ku nsanje yemwe adakatenga mankhwala a bizinezi kwa sing'anga wa ku mozambiki ndipo mwa zina adauzidwa kuti akagule 5 liters ya mowa kuti amwe yekha ndipo zomwe ataonezo asadandaule kodi adaona zotani nanga zidamuthera bwanji ndiye mankhwala adandiuza kuti mankhwala ndikakupasa ukaike pakona ya nyumba yako ukaika pamenepo basi ukagule chigubu chamowacho ubweretse pa nyumba mkazi ana onse mukhale muli pompo ndiye umwe chigubucho five lita onse mpaka na umalize ukamaliza five lita chimene ukaonecho usadere nkhawa ayi ngati nkutheka tiyeni tikhale limodzi dzina langa ndine Ganiza mpira kuchokera kuno ku nsanje ku Chididi mudali ndi ulendo umene mudachoka ku malawi kuno kupita ku mozambiki komano timafuna timve chiyambi cha nkhani imeneyi kuti kodi chidachitika ndi chani kuti muziganiza zimenezi muli wachichepere Ah, chimene chidachitika nzoti sukulu ndiye ntaphunzira kamba kovuta ka school fees nalephera kuti ndipite ndi maphunziro ndiye ndidapita ku mozambiki kwinakwakenso timati kudzambawo kumene amapanga zibeli ndidapita kumene ndidagwiragwirako ntchito nkati mogwira ntchito dabweranso kunyumba ku Chididi chifukwa tili malire ndi mozambiki ndiye pamene dayamba kukhala kunyumba kuja dayamba kuti ndiyambe kugwira mabizinesi ena ake ndiye dayamba kuthamangathamanga mabizinesi opikula zinthu kagulisa zonse kunsika kubwera ndiye nditatero ndabwereranso ku mozambiki kuja amene akugwira golide kuja ndagwiragwira ndidakumana ndi mzanga wina wake kumeneko golideyo mmampeza ya golide de- ah, amapezeka ndithu golide kuti ndikumpezanso ndipo dachitapo kamwayi kena kuti datolapo kamwala kena kake o ma- matola matola mmunda matola- timiyala ta golide ta- tating'ono ting'ono komabe timalemera ndithu mwina ma 10 gram mukakayitola pati kulandira ti ti- timatira ndi ma ayoonedwa amati mabaya amagula zakudya choncho ndiye basi mukagwiragwira mukatha basi pa tsiku timayendera hundred fifty meticais pa tsiku ndiye pamene tidagwira tsiku linalake da ndikugwira choncho ndiye datatola kamwala kena kake ka golide choncho ndiye dali ndinzanga wina wachenso wakumalawi konko koma ndiwakuchikwawa uko koma tinagwira limodzi bwana wathu anali mmodzi omwewo ndiye tidakatola tanga chakata apa padali anthu atatu ndiye tidayandikana tinali anthu awiri tidangokasunga kamwala kaja basi sinamuonese kuti a tatola kamwalaka ndiye pamene kudathawa kuchoka kumeneko dabwera kunyumba kwathu ndiyedi titafika tidagwirizana ndi nzanga uja kuti tiye tikatani tikagulise nde dakagulisa kamwala kaja dagawana ndalama zija ndi pamene dayamba ka bizinesi ndiye ndili mkati mopanga business iyi imayenda ndithu mwina musanapitirire mwati munakagulisa mwalawo mwalawo munagulisa ndalama zingati mwalawo kadakwana ati ya kumozambiki timati 52 mitikazi 52000 mitikazi Mhm. imene tikaisintha kumalawi kuno ndi mmene asinthira panopa kukhuza amene kuti kutama 1 million chakuti ndidagawana 500 chakuti 500 chakuti 1000 ndiye mzanga uja basi adapita nanenso dasala kuyamba panga mabizinesi ndiye ndathamangathamanga mabizinesi dayamba kugula golidenso kwa anzathu nango ndiye dawa kumozambiki nkuyamba kugula golide uja magula kukagulisa kugula kukagulisa mozambiki kutete ndiye ndagulisagulisa nakumana ndi mzanga wina wakenso amene amandiuza kuti a apapa show business kuti uone bwino ndalama zako zisamatengedwe komanso zipezekapo kena kake kaova kufunira kuti no ndikuperekeze kwina kake fukwa iyenso amapanga business yomweyo kugula golide ndidavomera nthawi imene ndili ndi zaka 22 ndiye ndidapitadi wina wakenso adandiuza kuti ali kuperekeza ndiye ku mozambiki kumati kumadisirati ku posto chiri

ndafika chama pasi leveni akummawa takhala kudali anthu osiyana amene adakathandizathandiza kumeneko itakwana nthawi kaya chama pasi fii akumadzulo ndi pamene adatiyitana kuti nyamata tabwera ndi pamene dekupita tafika dandiuza ta wabwera kuno kufuna nkhani ya bizinesi eti dati a ndizoona nkhani ndi imeneyo a apapa ndaona kuti mubwera koga mwa bizinesi ndiye iwe ungakwanise Dati a ine ndikhoza kukwanisa zina zilizonse zimene mungandiuze bola mukandiuza a chabwino koma bola isakhale tani yophera fukwa nthawi zambiri mamva nkhani zi- ukafuna kuti chithandizo nthawi zambiri amatha kukuuza kuti "Ah, zokupha zantani ati "Ah, ine simapanga zakuphanso kuti kaya zantani ayi ine mene mnapanga ndio tino ukuthandiza bola iweyo ulimbe mtima a chabwino mpamene adandiuza kuti apapa ndikuthandiza komanso ndakuona iweyo uli ndi mkazi ndawaziona uli ndi ana awiri ndati inde ati chabwino apapa ndikupasa mankhwala ukapita ukapange zimene ndikakuuze kuno ine a chabwino palibe vuto ndi pamene adandiuza kuti apapa ndikupasa mankhwala ukafika ukagule chigubu cha mowa ukafika kunyumba ndiye mankhwala adandiuza ndi mankhwala ndikakupasa ukaike pakona ya nyumba yako ukaika pamenepo basi ukagule chigubu cha mowacho ubwerese pa nyumba mkazi ana onse mukhale muli pompo ndiye umwe chigubucho five lita yonse mpakana umalize ukamaliza five lita chimene ukaonecho usadere nkhawa ayi ungonyamuka ubwerenso kuti uno atabwino komanso ngati mwina utapezeka wina wangoyamba kudwala usapite naye kuchipatala wina aliyense pagulu lanu nonse kaya ndi mkazi kaya ndi mwana kaya ndi ndani koma usapite kuchipatala ndiye sitimazodi kuthandauza chanu ndiye ndatenga mankhwala cha mizango zakubwera ndafika kunyumba ndalongosola madongosolo onse anandiuzira nde tinene kuti mutachoka kwa sing'anga kubwera ku nyumba mudamuuza mkazi wanu kapena munkangopanga mwanokha a nthawi imene ndimapita sinamuuze mkazi ndangopanga mwandekha koma komanso pamene ndafika kunyumba sinamuuze china chilichonse ndangoti a basi ndizipangira kwa ine ndekha pamene ndafika kunyumba ndi pamene ndakakonza mmene adandiuzira muja ndakagula chigubu five lita ya mowa kubweretsa pa nyumba paja ndiye ndayamba kumwa ndayamba kumwa kumwa mpakana chigubu chija kufika pakati osaledzera osamva china chilichonse chotsimikiza kuti no ndabisa kuti amowa mwina ngena wamwata umwa mabotolo komanso mazo ndi woyera uwo amati ena amati ntayanjinga ndiye mowa umene ndagula ndaumwa mpaka kufika pakati osapezeka kusintha kwina konse nde ndikumwabe wasala pang'ono ndangoona mwana wa ine woyamba akuoneka ngati wayamba kufooka ndiye adali ndi idali nyumba adali panja choncho ndi make amene adabwera maya mwanayu bwanji mwana walefuka nanga mowa umukumwa choncho chifukwa chani ya basi ndipo ndangofuna kuti ndimwe basi iwe kutoa kuti no wasala pang'ono pekone kuti ndimalizitse five lita ija pamene mwana uja ada kutoa kuti wangoyamba kukomoka ine osaledzera olo pang'ono ne eh nde ndi chaninso apapo ndiye mkazi kuona mwana sali bwino inenso sindimadziwa bwino ndinangodabwa sing'anga kuja kudalisenta kuti musakhale yophera kazi mtande munango kutheka kuti munangofuna amwalire mwana ayi pamene adayamba kupamanda ndi pamene ndakumuuza mkazi kuti eyi apapa ti tipite kuchipatala nde tanyamuka pompo mkazi wakunyamula mwana mowa uja sinamalizitsenso tapita kuchipatala mwana uja tangosiya mowa uja kuchoka panyumba paja tangoyenda kaulendo kochepa kupezeka mwana uja wadzuka basi tafika kuchipatala kuja athandizidwa angopatsidwa mankhwala ampezera mwana uyu alibe vuto na lero angoti mwina akhalabe thupi langotentha kamba ka mphepo basi koma sakudwala mwana pamene ndakubwera ndafika kunyumba ndakudapezeka kuti kwa ine ndinangomaona ngati china chake chikubwera kundi yandikira chonchi koma sindinachione bwino nangodabwa basi chasadziwikanso bwino chachichitika ndi chani apapa ndakhoza kudabwa sopano ndipamene ndayamba kuganizira sing'anga kuti ndipamene adandiuza kuti chimwemowawo nde adandiuzapo ta ukaona china chake usatutumuke kapena chachani ayi ungoyang'ana basi kaya wina angaoneke kuti akuoneka akuonesa kaya akudwala kaya chani usadabwe nacho ayi ungokhala phe ndiye apapa tipanga bwanji lero takhala tagona tsiku limene mmawa mwake ndaimba foni kuimbira sing'anga kuti kuno kukhangati sindikuona bwino yayi pulogalamu munandiuza mbali ndiyosalongosoka koma ndaenda mosokoneza pang'ono kukhangati mwana adatengera kuno sizili bwino e sing'anga adangotiuza kuti basi pamenepo walephera inenso kuno ndaona kalekale kuti walephera mwana nde zimenezo uone kuti upanga bwanji pamene mmawa mwake a ndapeza kuno sizimayendanso kwa ine kukhala ngati mutu sumagwiranso moti ndayamba kupanga zinthu pa pakhomo pathupo kuti anthu ambiri ayamba kudabwa kuti munthu ameneyu zavuta ndi chani samadziwa china chilichonse kungooneka ngati mutu sumagwiranso ntchito basi kungosokoneza basi anyumba anza mmene amafotokoza kuti basi mmatha kuwaitana anthu achibale onse kubwera zonse basi pasapezeke munthu naye amene akafuna kuchoka pamalopo apemphe basi ta ndikubwera kaye ndikutuluka basi achoke nde tafika povuta sopano nde moti padalibenso mtendere mkazi wangayo ndimangofuna kumenya ndimangomenya basi zosachitikanso bwino ayi nde makolo ataona zonse adathamanga thamanga kupita mwasing'anga kumenya aku samagwira bwinobwino mutu wake yani nde mkazanga kuchangamira adapanga kuti adadzabwera kuwauza makolo anga kuti mwina nkutheka mwamuna wanga pena pake adapita kwina kwake kutheka kuti mwina ndi kumene kwasokoneza zina zake chifukwa ine pamene kuchokera patsikulo sindimakhalanso kukhazikika mumtendere zina zizonse padalibe olo zina ndikukamba panopa ndine amandiuza ndi anthu sopano kuti a zinazo umangopanga zakuti zakuti zakuti zambiri zimatuluka kuti sindingathe kuzinena zonse ndiye ndipamene adanyamuka makolo anga ndi mnyamata amene adakandiperekeza kupitanso kwasing'anga kuja ndipamene adanena kuti a basi inenso kuno ndaona kale ndibwera kuti ndibwera kumeneko ndikabwera ndizakonza pamene adabwera adapita makolo kuwauza adanza adati pitani kunyumba ndizabwera ndekha ndikafikanso mpakana pa nyumba pa pamene makolo anga adabwera adadikirako pa two days pamene sing'anga uja adafika atafika nditangomuona ndipamene ndidayamba kuzindikira sopano e bwanji adandipasa mitengo inaitwiri ndidati a basi

kufika kwa ine phaida yake ndinabadwira mavuto zino chipanda makolo kuyimirirapo ndikuti ziri bwino yayi nkhani inathera pomwepo basi munachira palibenso china chimene munakumana nacho chiopsa ya pano ndinachira moti sindikuonaso china chizovutayo koma ndimangozionabe kuti no ah, nthawi zina kusakhutitsidwa sizabwino iyayi chifukwa chimene bizinezi mapanga imayendanso bwinobwino koma kamba kosakhutitsidwa ndafuna kuti mwinango iyende mwa changu changu kuposera mmene zidakuyenderamo koma ndaonabe ngati zandisokoneza mapulani onse amene ndinali nawo chakhala chinthu chopweteka kwambiri kwangu sindimaiwalanso kuti ndikakumbukira apa ndimangoti eh ndipo sindidalekezana nde mudakamba kuti mmene munkapita kwa sing'angako ndi mnzanu sing'anga uja anangokukhazikani kumagwira ntchito zake nthawi yayitali kenako amakuthandizani chakumadzulo eya anadziwa bwanji kuti mwabwerera nkhani yake yokhudzana ndi mankhwala okhudza bizinesi kapena ndi mnzanu uja anakaulula kuti mufuna mutapeza mankhwala a bizinesi ayi pamene ndafika adangotilonjera pa samoni ndipo kudalinso anthu ambiri otino amathandizidwa ndipo palinso anyamata ya atsikana amene amathandiza anthu akabwera choncho amalandira basi kuwapatsa malo okhala pa ngati pali chakudya chimatha kubwera ngati ife tidakhala tidafika mmawa eti chakudya chitabwera tadya kenako nathandizidwa cha mmadzulo koma pamene ndidalowa mkatimo ndi pamene adangotiuza zimene tidayenderazi sitinafotokoze kuti tabwera kuno tifuna zakuti zakuti ayinso koma iye adangofotokoza kuti mwabwera kuno maprogramu anu mukufuna maprogramu a business ndikuthandizeni mbala business kufotokozanso chimodzimodzi business yoti mumapanga anandiuzanso kuti ah, umapanga umagula golide ndipo ine ndikukhutitsidwa nacho kuti zoona munthuyudi akutha kudziwa ndipo sindinafotokoze china chilichonse adango- adangondiuza ndi iyeyo basi tsopano uh, sing'angayu mukamuona amalankhula chichewa wo- woti ndi okhala ku mozambike

iye akanena basi amamasulira komanso pa nthawiyo ndikutino mnzanga uja adafika poyamba adakumana kalenso kuti adali atino adapitako kale adathandizidwako kale ndiye akafika amakuti akakhala makasitoma kale amatha kufika kukumana naye koma pamene adakumana ada- adafotokozeranso za mavuto a mnzanga koma adafotokoza kuti abwera mavuto a mnzanga koma ndamfunsa mnzanga amati chipwitikizi amayankhula komanso chilolo chake amayankhula koma pali anthu oti amayankhula chiyankhulo china chilichonse kaya chichewa kaya ndi chisena ukafika chiyankhulo chimene mmanena umayankhula ndiye mmene akayankhula sing'anga uja iwo ndi amene amamasulira kukuuza chabwino zina zonse umatha kumvana ndi munthu amene amagwira ntchito kumenekoyo aha nde mwafika kumene kuja zina ndi zina zimene munaona kwa sing'anga zinali ziti kupatula kuti kunadzadza anthu amene amabwera kuzatenga mankhwala osiyanasiyana analiko ena oti amaoneka kuti akutenga mankhwala kuti akudwala ya mankhwala kumene ndi a matendanso kuti adalipo amathandizanso matenda zachumazi amathandiza komanso amaonekanso kuti zinthu zake zina kulowa mkatimo umakhala kuti mwinango moyo wako ndi osaugwira umangotetemera wekha basi ndi mantha ya mumakhala zinthu zosiyanasiyana m'nyumbamo iya ndi nyumba ndithu zinu zoopsa ngati zimene bwinobwino nde maonekedwe ake asing'anga amaoneka kuti koma ndi wa ndalama kapena pamaoneka pakhomo poti pali munthu osauka Ah, maonekedwe pakhomo pakuoneka kuti no si wa ndalama kwenikweni komanso si osauka koma mmene ndamuoneramo aoneka ngati no ndalama amazigwira koma simunganene kuti no ah, ndio koma mmene ndaonapo munthu adali njinga moto kaya zitatu zimene ndidamva kuti no imathandiza kukhala kuti mwinango kwabwera matenda enango athandiza kwawo ndi kutali koma iyeyo ali kumbali kwenikweni si pafupiso ndi sanayandikane ndi anthu ali kutchire kwenikweni kuti no munthu kuti afike kumene koma ndi oyandikana ndiye pali ena amakhala kuti mwinango njinga moto angokasiya ndi hayala pobwerera anali ndi njinga moto zilipo zitatu amatha kunyamula inenso nditapita kumene adandinyamula njinga moto zake ukasida kunso kumene kumapiya ma minibasi obwera kuti tafike kukula marivosto chiri kuti kuli tayari kubwere ku Nsanje tafike kudidi kuno poti kumeneku kwa sing'anga anakupititsaniko ndi nzanu kukuwuzani kuti ah, muthandizike pa bizinesi imene mmapanga kodi nzanuyu adanena kuti iyeyo adapezako mankhwala ndipo zimamuthekera ya changa ndikunena zona iye zimamthekera koma sadandiuze kuti adapanga chani komanso sadandiuze kuti mu- kuti athandizidwe adathandizidwa mu njira iti koma iye adangondiuza kuti ayi ukapita kumeneko ukakhala olimba mtima ukhoza kuthandizidwa komanso china chilichonse chikhoza kukuyendera ndiye Ngati iweyo business yake ndikamuona ndimaonadi kuti no iyayi imayenda. Potsiriza nkhani imene inakuchitikiraniyi, inuyo mungawalangize chani anthu kutengera zimene mudakumana nazo? Ah potenga ndi zimene ndakumana nazo makamaka kwa azinyamata anzanga. Pofunika kuti no tizikhutitsidwa ndi zimene tizipeza pa nthawi chifukwa choti no zimene ndakumana nazo ine Ah, popanda achibale kundithandiza bwenzi mwinango panopa mwinango ndingoyendayenda kupandanso kuti zimene zake zimene ndikhala bwino ndidafulumira kuganiza zinthu zoti mwina si nthawi yanga imene kuti ndikadapanganso zimene eya koma popeza ndidangofulumira ndisadaonera kuti no ndaziyamba koma sindinazimalizitse bwinobwino ndiye chonde kwa achinyamata anzanga ndikhoza kuwalangiza kunena kuti no chonde tisathamangire za mankhwala pakuti no nthawi zambiri zimaoneka zophweka kwa anthu zonse kuti zikuwayendera koma ndikuona ngati amadusa mu zinthu zokhwima kwambiri ndiye mapeto ake tikhoza kuona tsogolo lathu moti apapa bwenzi tapitisa amene dayambira panopa bwenzi tili patali koma ndaona ngati pasokonekera china chake business yanga idachita ngati yasokonekera ndalamaso ndaononga kuti ndibwerere ngati mene ndalili kale ndiye langizo langa ndimene ndikuende tisathamangire zinthu achinyamata anzanga teni tiende pang'ono pang'ono mpaka na munango mulungu nkuyankha ayi ine ndathokoza kwambiri kuti munalola kuti ticheze eh, mtsiku la lero zikomo kwambiri